an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔli b'an na ni fɛn fɛn ɲɛ b'an na nin wagati la an ka wulikajɔ ani an ka baara cɛsiri a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye min ka aw degunbagatɔ aw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔ kan o kɔnɔna la an y'an ka belebeleba hali n'a sɔrɔ an sɛgɛnna weleli la se b'an na ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye jinɛtigi bakɔrɔba samake alihamudulila ala kɔni ye bakɔrɔba don an garisɛgɛ la bakɔrɔba maa dogolen tɛ mali kɔnɔ maa dogolen tɛ mali kɔ kan a bɛ cɛsiri min baara min na diɲɛ kɔnɔ a dogolen tɛ an n'a ka baara daminɛlen an ma mɔgɔ jugu sɔrɔ a kan an ye mɔgɔ jugu mɔgɔ sɔrɔ a ka baara ɲuman olu bakɔrɔba salamu wa aleyikumu salamu se fila ye somɔgɔw bɛ di kɔni basi t'i la alihamudulila bakɔrɔba a kɛra fama ye aa a kɛra fama ye dɔɔnin mɛ ka bɛn baara yɛrɛ n'a kɛcogoyaw ma baaraw ka ca o de b'a to hali n'a ye n wele n b'a kanu ko n bɛ na bɔn n bɛ don caman fɔ n t'a masɔrɔ o ye baara yɛrɛ n'a kɛcogoyaw maa ka baaraw bɛ ka kɛ kɔni alihamudulila rabi alamina u bɛ ka kɛ wa an bɛ ala fo k'a barika da ka jinɛw fo maa o maa fana bɛ k'u jigi sɛmɛ an na alihamudulila rabi alamina jigiw bɛ ka tugu jigiw bɛ ka tugu kosɛbɛ alihamudulila ok a diyara n ye bakɔrɔba ayisa ala ka jigi tugu amiina yarabi sabu mɔgɔw bɛ s'a ma u jigi tigɛ walahi jigi tugubagaw aw dɔnnibagaw walahi ayisa ala hadamaden jigin an min yɛrɛ bi bi an ni jinɛtigi bakɔrɔba an karila ɲɔgɔn na an ni belebele an n'a karila ɲɔgɔn na jinɛtigi bakɔrɔba samake jinɛ bɛ cɛ min ka yamaruya kɔnɔ n'a n'u bɛ ka baara kɛ u bɛ filɛli kɛ min ka tila ka ko caman kɛ hadamadenw fɛ min ka taa dɔnni o kɔnɔna la ɛ eh, bakɔrɔba hmm. eh, mura spasima ani dɔnni spasima u bɛ fɛn dɔ kofɔ o ye filɛli ye hmm. bakɔrɔba i bɛ filɛli kɛ wa alhamdulilayi rabil alamina ne bakɔrɔba bɛ filɛli kɛ hmm. y'a mɛn n bɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye n b'u kungow fɔ ne bakɔrɔba yɛrɛ ye sani n ka baara o baara kɛ fo n k'a ko jateminɛ fɔlɔ bɔn maa camanw fana bɛ yen Eh, u bɛ n ɲininka n ka filɛliko laada la bɔn ne bakɔrɔba ka filɛli laada ye waa fila de ye waa fila dɔnku n'i ye waa fila ci ne ma k'i to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bakɔrɔba bɛ n sigi n b'i ka ko woloma n mana min y'a la n b'o ɲɛf'i ma ni n bɛ se ka min dilan n b'o dilan waati bɛɛ n bɛ segin k'o de fɔ ni n tɛ se ka min fana dilan n b'a f'i ye n tɛ se ka nin dilan maa ko dɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ o bakɔrɔba i bɛ lajɛli kɛ siratigɛ jumɛn na alihamudulila rabili alamina ne bakɔrɔba ka dɔnni yɛrɛ a sigilen don jinɛ ko kan jinɛw bɛ ne bakɔrɔba kunnafoni ko caman na ne bakɔrɔba bɛ laturu da bɔn ne bakɔrɔba bɛ filɛli kɛ sira caman kan ɔ nka bɛɛ ju ye jinɛ ko in de ye alihamudulila a tɛ tɛmɛ o kan bakɔrɔba y'a fɔ a bɛ lajɛli kɛ mura basima ani jinɛw de bɛ jɛ ka lajɛli kɛ i ka lajɛli jinɛw b'ale kibaruya i ye ko min kɛ ko min bɛ na ale ko min kan ka kɛ tuguni jinɛ de b'ale kibaru i ka ko bɛɛ lajɛlen la adamadenya subasima ye filɛli mura yɛrɛ subasima ye adamadenya tɛ se ka taa ni filɛli tɛ bakɔrɔba y'a jira k'a fɔ ale ka filɛli sɔngɔ ɲininkali kana y'a la ba fila don min ye dix mille francs o tɛ bakɔrɔba o de don bakɔrɔba n'an bɔr'o la i ko i ni jinɛ de bɛ baara kɛ bakɔrɔba siri jugu kɛlen bɛ ka maa min degun n'a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya la o da don bɛ n'i ka jira bolo alihamdulilayi sefilaye siri mana na na cogo o na cogo la sefilaye jinɛw ye ne bakɔrɔba sɔn daga la n bɛ ala fo k'a barikada ne bakɔrɔba sefilaye ne ka ɲɛ ko a sababu bɔra jinɛw de la nka a ma kɛ ne la kamanagan ye fiyewu bawo sefila ne mana hami fɛn o fɛn na a bɛ sɔrɔ jinɛw ye ne sɔn daga de la sefila ne man'o daga ji di maa o maa ma k'i k'a ko diɲɛ siri sugu o sugu k'a mana k'i la sefilaye siri in bɛ tigɛ ka bɔ i kɔ o kɔni alihamdulilayi rabil alamina daga gɛlɛn b'an bolo min bɛ siri jugu tigɛ ka bɔ adamadenw kan a mana kɛ siri o siri a mana kɛ diɲɛ siri o siri ye maa de y'i dabali wa i bɛ jinɛjugu ka siri de la wa dabali sugu o sugu siri sugu o sugu alihamdulilayi an bɛ don mɔgɔw jigi kɔrɔ k'u dɛmɛ o sira kan sabu jinɛ yɛrɛ de ye daga di n ma jinɛw yɛrɛ de ye ne se ne bakɔrɔba sɔn n ka daga ninnu na i y'a mɛn i bɛ taa n fɛ yen i bɛ daga minnu ye n bolo daga dilannenw tɛ maa ka dilenw tɛ jinɛw de ye n sɔn daga ninnu na alhamdulilayi rabil alamina dabali maa maa mana ko a mana kɛ siri o siri a b'a a mana kɛ diɲɛ siri o siri ye n'i ye daga in ko alhamdulilayi i bɛ ala jɔyɔrɔ ye a ko kɔnɔ dabali ninnu ye bon ye alhamdulilayi dabali sugu o sugu bon don o a nasira o nasira alhamdulilayi rabil alamina n'i ye ne bakɔrɔba wele n bɛ n ka jinɛw ɲininka fɔlɔ n b'a ko lajɛ ni n y'a dɔn dabali sugu mun don alhamdulilayi rabil alamina ni n bɛ se k'a furakɛ dɔrɔn sefila n b'i bilasira ntɛ an bɛ caman furakɛ an bɛ dabali sugu caman furakɛ mɛ i yɛrɛ ni jinɛ bɛ baara la an b'a dɔn jinɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen o kɛlen bɛ ka hadamadenw sɛgɛn kosɛbɛ ɔ i n'i ka jinɛ a bɛ jago bila wa alihamdulilayi jinɛ ko mana kɛ ka hadamaden sɛgɛn cogo o cogo an b'a ɲɛɲini fɔlɔ k'a dɔn i n'i ka jinɛ yɛrɛ cɛ bɛ cogo di mun de kan ka kɛ a jinɛ bɛ dɔw bɛ dɔw sɛgɛn i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ sira min man di u ka kunnafɛnw ye bɔn sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ de b'a to n'an y'o lajɛliw kɛ dɔnku an b'a dɔn an kan k'i dɛmɛ ni dɛmɛ cogo min ye jinɛ yɛrɛ dɔw fana bɛ tugu mɔgɔ kɔ a tɛ foyi ɲɛ i ye solisɔn t'a la fo k'a gɛn ka bɔ i kɔ n'i ta fana y'o ye an b'a gɛn mɛ jinɛ min bɛ gɛn jinɛ min tɛ gɛn o bɛɛ bɛ sɔrɔ jateminɛw de kɔnɔna na mhm. n'i ye jateminɛ kɛ dɔnku ni min bɛ gɛn an b'o dɔn ni min yɛrɛ tɛ gɛn an b'o fana dɔn a tɛ tɛmɛ o kan bakɔrɔba n'an bɔr'o la maa dɔ maa caman o faamu bakɔrɔba n'an bɔr'o la dugu jukɔrɔ nafolo sanu ani jaman i b'o baara wa alihamudulilayi rabil alamina n'i y'a mɛn sanu n'i y'a mɛn jaman jinɛw de ta don i y'a mɛn jinɛw bɛ min dɔn o la an yɛrɛw t'o dɔn a la alhamdulilayi maa o maa man'i jigi d'an kan sanu ko la jaman ko la saratiw de don n'an ye lajɛli kɛ ka bɛn kelen kan se filɛ an b'i dɛmɛ n'i mago bɛ sanu na o n'i mago bɛ jaman na o n'an kɔni saratira ka bɛn alhamdulilayi rabil alamina jinɛw bɛ don an jigi kɔrɔ an b'i dɛmɛ i bɛ sanu sɔrɔ i bɛ jaman sɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔkan i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ alihamudulilayi n'an kɔni ka kow lajɛ ka jinɛw ɲininka n'an n'u kɔni saratira alihamudulilayi rabi alamina sanu bɛ sɔrɔ jaman bɛ sɔrɔ bakɔrɔba ye u bɛ furakɛli min ye banaw ye n'olu furakɛ wa n bɛ furakɛliw kɛ kɔnɔnabanaw n b'olu furakɛ fo ka taa se cɛya banaw ma fo ka taa se musow ka kɔnɔdimi gɛlɛnw ma alihamudulilayi an b'olu bɛɛ furakɛ ni ala ka jɛ bakɔrɔba muso dɔ murutilen min cɛ dɔ murutilen ka ni fila karaba ka di min dɔ ma min muso ko baara ye i b'o kɛ wa aa sabu jinɛ kun jinɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo jinɛ b'u karaba se fila n bɛ min f'i ye dɔnni yɛrɛ kɔnɔ cɛ baara ka di muso ma mhm. muso baara ka di cɛ ma mhm. se fili a ka gɛlɛn ni diɲɛ dɔnni bɛɛ ye an mhm. bakɔrɔba b'o ɲɛf'i ye bi nka ni maa min y'a ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ a bɛ nɔgɔya i bolo paseke n'i y'a jateminɛ adamaden ni cɛ minɛ ka di muso in ma muso in minɛ ka di cɛ in ma a ti taa fiyewu fo jateminɛ de ka kɛ lolo sugu jumɛn bɛ muso in na lolo sugu jumɛn bɛ cɛ in na ni kunnafɛn ko sira don jinɛ jumɛn bɛ cɛ in nɔfɛ jinɛ jumɛn bɛ muso in nɔfɛ f'i ka adamaden ye fɔlɔ ka sɔrɔ k'a minɛ k'a di dɔ ma mɛ n'i ma mɔgɔ ye i tɛ se k'a minɛ o n'i ye mɔgɔ ye i ka kan k'a minɛ cogo min i yɛrɛ tɛ fili o la dɔnku ka ni fila karaba ɲɔgɔn ye alihamudulilayi arabil alamina ala ni jinɛw barika la o ka nɔgɔn ne bakɔrɔba bolo kojugu i b'o kɛ n b'o kɛ kosɛbɛ pati cɛ murutira muso ma cɛ murutira cogo o cogo muso se fana fila murutira n'i y'a lajɛ Mhm, ee, ni jinɛw kɔni ye sira di mhm. ɛɛ, cɛ bɛ k'i ta ye muso fana mana muruti cogo o cogo Mhm. ni jinɛw ye sira di dɔrɔn muso bɛ k'i ta ye alihamudulilayi rabi alamina a tɛ tɛmɛ o kan bakɔrɔba n'an bɔr'o la an bɛna se ɲininkaliw ma halisa an bɛna se ɲininkali min ma maa caman bɛ tunga fɛ min y'an ka diaspora ye tunga sigi gɛlɛya olu ma kosɛbɛ ka sababu kɛ sɛbɛn ko n'a bɛ fɔ a ma ko papiye bakɔrɔba n'i ka jinɛ bɛ ka dabali kɛ maa ka se ka papiye sɔrɔ dɔw bilen b'a ɲɛ alihamudulilayi rabili alamina se fili an bɛ ala fo k'a barika da kɔfɛ mɔgɔ caman bɛ yen ne bakɔrɔba ninnu jɛra papiye ko ma alihamudulila se fila ye ni ne bakɔrɔba ye i ka jinɛ ko di ne ka papiye ko di ne ka jinɛw ma ni n y'i ka papiye ko d'u ma n bɛ sarati de d'i ma ni waati o waati kan ka papiye in sɔrɔ waati min kɔnɔ jinɛw b'o fɔ ne bakɔrɔba ye n b'a f'i ye ni ala sɔnna fana i b'a sɔrɔ waati kɔnɔ n b'o f'i ye dɛ maa caman bɛ n dɔn papiye ko sira kan alihamudulilayi maa o maa kamana kɔni mana gan ko n bɛ ka papiye de ɲini ubiyɛn n donna jamana in kɔnɔ san joli papiye tɛ n bolo walima n ka papiye banna n ma se k'a falen n'i ye ne bakɔrɔba wele alihamudulilayi n bɛ don i jigi kɔrɔ i ka papiye ko bɛ sabati bakɔrɔba papiye sɔrɔlen maa dɔ tɛ baara sɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔnɔ kalan kɛlen minnu taalen tunga na baara dɛsɛlen bɛ ka sɔrɔ ko cogo di bɔn se fila ye alhamdulilayi mɔgɔninfin ala ma maa dan k'i tɛ hɛrɛ sɔrɔ ala ma maa dan hɛrɛ kama kow bɛ ɲɛɲini de wa sababu fana de bɛ kow la i y'a mɛn dɛ k'e kɛ i tilala kalan na ka kalan kɛ fo k'i la k'e ma baara sɔrɔ k'e kɛ i bɔra jamana dɔ kan ka taa kɔkan ka taa fɛn ɲini na se fila e man'i bolo don ko ko la a tɛ ɲɛ nasira caman de b'a la i y'a mɛn a dɔw ye siriw ye a dɔw ye dabaliw ye a dɔw ye juguyaw ye a dɔw fana ye i ni baara min ka kan i t'o dɔn bɔn se fila nin bɛɛ bɛ depan k'i ka ko lajɛ i mana kɛ cogo o cogo n'i ye kalan de kɛ ka tila o i taara jamana de kɔkan i dɛsɛra baara la o n'i ye ne bakɔrɔba wele n b'i ka ko lajɛ sababu min kɛ bɛ k'i ka baara ko lanɔgɔ u bɛ k'i ka baara ko gɛlɛya se fila ni jinɛw ye n bilasira ni min ye n b'i dɛmɛ n'o ye wa i ka baara ko bɛ sabati bakɔrɔba an b'a dɔn an bɛ ka baro halisa mhm. ma dɔn an bɛna se ko dɔ ma diɲɛ bɛɛ bɛ girin na fɛn min nɔfɛ mhm. an bɛ e bakɔrɔba ɲininka n'a y'a sɔrɔ cɛ b'a la mhm. bakɔrɔba cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan diɲɛ bɛɛ bɛ girin na tubabu fara farafin kan arabu fara farajɛ kan bɛɛ lajɛlen bɛ girin na fɛn nɔfɛ mɔgɔ tɛ ka lafiya bakɔrɔba bɛɛ bɛ girin na cɛ b'a kɔ muso b'a kɔ n'a bɛ fɔ a ma ko nafolo bakɔrɔba i n'i ka jinɛw dalu dɔ b'aw bolo nafolo kama wa alihamudulilayi rabili alamina se fila nin diyara n ye kojugu adamaden adamaden n delila k'a f'i ye ka tɛmɛ maa bɛɛ n'a ka nafolo sɔrɔ saratiw don maa bɛɛ n'a ka nafolo sɔrɔ sababu de don n'i ye ne wele nafolo ko la alhamdulilayi dalilu bɛ n bolo nafolo ko la mɛ sigiyɔrɔma sigiyɔrɔmaw de don pour que n ka se ka dɔ baara i ye fo n ka lajɛli de kɛ k'a dɔn e ni min ka kan donc ni n y'a dɔn i ni min ka kan n b'o nafolo baara kɛ ka d'i ma alhamdulilayi i b'o sɔrɔ fana kɛ dɛ sabati e tɛ nafolo dɔ ta i b'a baara bɛɛ ye wala k'a fɔ ou bien nin fɛn kelen de bɛ n bolo bɛɛ lajɛlen bɛ ka eh, sababu b'o kelen na o tɛ dɛ n'i ye ne bakɔrɔba wele ne mako bɛ nafolo de la ne b'a a ko de jate minɛ i tɔgɔ i ba tɔgɔ i b'a fɔ ne ɲɛna ne b'i ka ko de jate minɛ i ka ko ni nafolo baara min bɛ taa n b'o baara de kɛ ka d'i ma wa i b'a nafolo sɔrɔ n'an bɛnn'a kan Bakɔrɔba i ka minɛn bɛ bɔ ka taa jamana kɔfɛ alihamdulilayi jamana fan bɛɛ n ka minɛnw bɛ bɔ ka taa ni n ye baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ni n tilala n bɛ wulikajɔw kɛ k'i ka furaw bila ka taa d'i ma alihamdulilayi a tɛ tɛmɛ o kan bakɔrɔba n'an bɔr'o fɛɛrɛ la n b'a dɔn an filɛlen don mali kɔnɔ an filɛlen don mali kɔ kan a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ mali kɔnɔ u bɛ fɛ ka bakɔrɔba yɛrɛ sigiyɔrɔ dɔn bakɔrɔba a ka di i k'i sigiyɔrɔ fɔ jɛmɔgɔ ye ɛɛ ne bakɔrɔba n bɛ don min ko bi n sigiyɔrɔ bɛnnen don bamako ɲamakɔrɔ kurani tɛriminisi sabanan garantibugu kɔfɛ bamako ɲamakɔrɔ kurani tɛriminisi sabanan ne bakɔrɔba sigilen bɛ yen n ka baara bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ n siso bɛ yen n bɛ n yɛrɛ ka du kɔnɔ yen alihamudulilayi n bɛ ala fo k'a barika da ka jinɛw fo a tɛ tɛmɛ o kan bakɔrɔba an b'i fo kosɛbɛ bi i nana anw fɛ yen an ni sira ka baro i ka kuma cɛ o kuncɛ o kuma alhamdulilayi rabili alamina bɔn ɛɛ se fila ye n bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an lamɛnbaga bɛɛ fo k'a ta mali kɔnɔ fo mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ne yɛrɛ bakɔrɔba fana bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka haminankow bɛɛ nɔgɔya ala ka siri juguw tigɛ ala ka bana juguw wuli ko ko n'a sababu b'an bolo ala k'an n'o tigiw kunda ɲɔgɔn kan maa minnu ka sababu t'an bolo ala kan'an n'olu tigiw yira ɲɔgɔn na amina rabi bakɔrɔba an b'i fo kosɛbɛ adamaden b'a fɔ k'a fɔ jinɛtigi bakɔrɔba samakɛ dankɔrɔba ale de tun b'an bolo bi su in na ni an ka plateau sanumaba in kɛnɛ kan i b'a fɔ an n'a da magara ka taa se filɛliw ma ka na se siri jugu ma k'a fɔ ko siri kɔni min ale ka jinɛw ye da dɔ d'a ma a mana kɛ siri ni dabali a b'o tigɛ wali bakɔrɔba a bɛ papiye ko baara kɛ min ye muso ko baara ka muso karaba ka di cɛ ma ni ka cɛ karaba ka di muso ma a b'olu baara kɛ u ka bɔ papiye ko ani baara ko o baara fɛnɛ bɛ ka kɛ ani nafolo ko a b'o fɛnɛ baara kɛ ani furakɛli bakɔrɔba y'a yira k'a fɔ a bɛ nin bɛɛ baara kɛ bakɔrɔba an b'i fo kosɛbɛ i ka depilasema la ka lajɛbaga bɛɛ fo k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen salama ye warahmatulahi taala wabarakatu a k'an bɛn diɲɛ wagati bɛɛ